sese hmm, salamualeykum salamualeykum belebele de paris wa belebele dagantigi tu vois non yɛrɛ min ka pɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na kow ye kow ye wa kow bɛ kɛ kow ye fɛnɛ bref ok ee mɔgɔ caman ye n wele caman ye ne mɔgɔ caman ka message yɛrɛ sɔrɔ ee

bɛɛ lajɛlen bɛ fili fili bɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ sɔrɔ tu vois non donc n'i filila n'i bilara fili kɔnɔ tu vois a ma se ka t'i ka kɔntiw bɛɛ fermé i ka baara daminɛ i yɛrɛ b'a dɔn baara in na ne yɛrɛ b'i soutenir n'a ye tu vois non souvent ne yɛrɛ bɛ bɔ ka kuma pede ninnu kan wagati dɔ la ka barisa anw ta a bɛ digi mɔgɔ caman na mɔgɔ caman b'a fɔ ko n ka kuma nin dabila bon mɔgɔ b'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ tu vois voilà a bɛ digi mɔgɔ caman na caman ye n wele ko n k'a fɔli dabila donc n y'a fɔli dabila n t'a fɔ bilen quoi donc baara daminɛ i ka baara continue tu vois mɔgɔw bi bɛɛ y'a faamu mɔgɔw y'a faamu ka bɛɛ y'a faamu k'a fɔ ya mɔgɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bila fili la don kelen wa mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ don fili la don kelen tu vois donc voilà i donna fili la fili ne yɛrɛ kuma ne yɛrɛ bɔra ka kuma fili kumaw fɔ tu vois donc kɔnti dayɛlɛ i ka baara ta i ka pedow gosili daminɛ kɔ tu vois donc fɛn min ye malika ka kote o yɛrɛ o bɔ i ka o bɔ i ka jate la hali ni mɔgɔ y'i ɲininka la kana kana foyi kana jaabi di mɔgɔ si ma tu vois malika ka ko olu ka kow bɛɛ to yen malika don o malika tɛ a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye videokɛla ninnu fɛn o fɛn u bɛɛ to yen tu vois mɔgɔw to i ka kɔntini i ka baara ye an b'i soutenir o cogo la i ka baara kɔntini i ka baara kɔntini i ka pedow gosi ka taga tu vois voilà o dɔrɔn de don ya donc n bɛ bɔ yen n bɛna kote jumɛn na sisan nɔ hmm. eh, a tɔgɔ fila ka bɔ sa fadensago ye fadensago yɛrɛ tɔgɔ de ko abdoul niang ouais abdoul niang si si fadensago ye niang a b'a hakili la k'an bɛ constitution ko in na hali bi an tɛ yen nɔ an tɛmɛn'o kan a mɛnna constitution ko in an tɛmɛn'o kan o kuma yɛrɛ tɛ fɔ mali kɔnɔ bilen yɛrɛ e bɛ ka taa nkalon minnu tigɛ tigɛ ko wa IBK i ko IBK IBK ye mun yɛrɛ fɔ ko n'i y'a ye IBK ye mɔgɔw wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka wala a yɛrɛ bɛ k'i jɔ hakili ɲuman la donc maliyɛn bɛɛ ye foli di IBK ma IBK mɔgɔw wele IBK dɛsɛlen de ye adamadenw wele o problème bɛ yɔrɔ min na aw ma min faamu dɛ IBK kun jigi ye mɔgɔ minnu ye o kun ye alisilamɛw de ye e b'o kalama IBK jigi olu de ye bon o silamɛw de fana nana faamu ayiwa denmisɛnninw tɛ ka sɔn an ka fɔta ma donc an bɛ taa denmisɛnninw ka kote la olu de taara gundo yɛrɛ la belebele ko tɛ ko kuma ni fɛn bɛɛ ye dalilu mais kuma n'a ye de o olu de taara gindo yɛrɛ la ka taa IBK fɛ ayiwa komi i ye katikati d'anw ma ka fɛn bɛɛ d'anw ma i kɔni ye mɔbili d'an ma ka nafolo d'an ma ka medayi d'an ma mais anw fana ka laɲini tun ye min ye denmisɛnninw bɔra an ni wɔrɔ wɛrɛ cɛ tu vois donc n'anw fana ye denmisɛnnin ninnu hali n'an ka waajulikɛ kɛnɛ ninnu kan denmisɛnninw ninnu de bɛ yen bon n'u fana k'u tɛ fɛn min na an fana tɛ yen nɔ mais olu tɛ se k'o fɔ kɛnɛ kan olu taara o de fɔ IBK ye donc diyagoya de IBK bɛ fɛn in bila a b'a bila de diyagoya donc n'e nan'i sigi ka kuma wɛrɛ fɔ o ye kunko de y'e bolo e ma rasa ka kuma mɛn yan k'an tɛ kuma ni an tɛ kuma ni paranti an tɛ kuma ni convoyeur a b'an ni sofɛriw de cɛ tu vois sinon arasa ninnu olu taara ka ban e de bɛ faden sagoya la alihamudulilayi ɲang i sera nin ko in da fɛ wi ko ni nɔn ko kɛlɛkɛyɔrɔ la ɔ warini min dir'i ma i ye muso furu donc n'o nin kun tɛ e kun bɛ sa jaa muso ko in bɛ ni kan i kun bɛ sa i kun tɛ muso furu walahi ni nin kun tɛ i bɛ sa i tɛ muso furu mais ɲang n bɛ fɛn dɔ f'i ye n'i bɛ video kɛ n'i tilara i ka video la i bɛ t'i sigi i ka video la ka video lajɛ kosɛbɛ k'i yɛrɛ da kɔnɔla lajɛ i da bɛ cogo min na i da cɛ ka jugu i bɛna fɔ jeli bɛ mɔgɔ min gɛnɛkala la quoi tu vois non i da cɛ ka jugu kojugu bon i bɛ tila k'a lajɛ i ɲɛ fana bɛ cogo min na quoi a kana k'i hakili la dɛ ko ni combat kun bɛ continuer pour que i ɲɛ fura ni ɲɛ furakɛli wari tɔ bɛ sɔrɔ ɲang o tɛ dɛ tu vois kana n'i sigi an kɔrɔ faden sagoya la wi ko ninnu ni nɔn ko an tɛmɛn'o la an bɛ page wɛrɛ de la sisan nɔ nord ko an bɛ nali sari an bɛ ka an miiri fɔlɔ ka réfléchir an bɛna dɔn nord ko an bɛna wuli o de kɛlɛ la sisan nɔ sinon wi ni nɔn e b'o de la hali bi yan an tɛmɛ hali n'o bɛ kɛ mali kɔnɔ n ye n kali masa la hali ni hali ni constitution in n'a bɛ n'a bɛ kɛ mali kɔnɔ mais IBK ka temps in kɔni tɛ nin manda nin manda fɔlɔ in tɛ nin ko banna de o n'i bɛ n'i bɛ k'a ye k'a fɔ ko wayi k'a y'a surseoir k'a y'a bila fɔlɔ dɔwɛrɛ tɛ o k'a ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o a tɛ se k'a fɔ de ko bon ko n y'a bila pewu pewu n'o fana fɔra o fana man ɲi IBK ma dɛ tu vois mɔgɔw bɛ kuma caman mɔgɔw yɛrɛ tɛ anw yɛrɛ bɛ kuma caman fɔ an b'an ko voilà donc a bɛ mɔgɔw su su ka bila ko wɛrɛ kan IBK contre la wa tu vois a bɛ fɔ k'a siranna jama ɲɛ tu vois donc a bɛ fɔ nin cogo nin de la tan nin yɛrɛ y'a politiki ka kuma de ye k'a fɔ ko wayi k'a y'a bila fɔlɔ k'a y'a surseoir k'a ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye mais da de tɛ maga kuma la bilen da foyi tɛ maga kuma la bilen kɔrɔfɔ yɛrɛ bɛɛ de filɛ nin ye tan e hakili a bɛna fɔ dɔrɔn u bɛna sigi tele la dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn ko wayi ko non bon an y'a bila nin page in yɛrɛ donc an ye kaye nin fermer an y'a bɛɛ lajɛlen bɔ a ma ko nin tɛ kɛ bilen o tɛ fɔ a tɛ fɔ o fɔcogo la o anw de bɛ se k'o fɔ sinon o tɛ se ka bɔ IBK da o tɛ se ka bɔ mɔgɔ si da tu vois i bɛ ka taa IBK ka gouvernement bɛɛ lajɛlen critiquer problème t'a la o merci olu critiquer la arasa kelen ka wusa ni IBK ka gouvernement bɛɛ lajɛlen bilahi arasaba kelen ka wusa n'o bɛɛ lajɛlen tu vois non donc ɲang i ka faden sagoya kuma ninnu anw sɛgɛnna i ka i ka manamanakan fɔ ninnu na alihamudulilayi n'i sera ka muso furu ni wari nin ye ka ban a banna tu vois mais i ye muso furu ni maliyɛnw jeli de i muso hali sini an b'a fɔ a ɲɛna wa i denw an b'a hali sini an b'a fɔ an b'a f'u ɲɛna n'u kɔrɔbayara ni ala ye den d'i ma an b'a f'i muso ɲɛna an b'a f'i denw ɲɛna wari min y'a ta i taara mariage kɛ n'a ye anw de ka wari don anw de ka impôt don o de taara yurugu yurugu la k'o d'i ma i ka t'o da mɔgɔ b'a ko wayi ko non ko n bɛ nin nin kɛ dɔw b'a fɔ ko wayi ko ne b'a fɔ ko i ju ta ka bɔ ye donna ta ne b'o fɔ ni mɔgɔ minnu cɛ o mɔgɔw bɛ yen tu vois ne b'o fɔ ɲangi ninnu de ma aw bɛ taa ɲangi ka histoire kɔrɔw de ta ka jateminɛ hali ni ne ye ɲangi buruja buruja cogo bɛɛ lajɛlen na a kana digi mɔgɔ la tu vois parce que ɲangi ye fɛn min kɛ a kana digi mɔgɔ la ɲangi de n'i ko mali faden sago faden sago o ye abudu ɲangi ninnu de tu vois voilà abudu ɲangi dakolo ɲɛ ɲɛ ɲɛ kelenni tu vois non donc a kana kɛ ko nin combat tun bɛ to sen na ɲangi yɛrɛ ka ala deli tun tɛ foyi ye nin ka to sen na dɔrɔn a ka taa burusu kɔnɔ wari bɛ d'a ma donc o y'a ka pasew n'a ka n t'a dɔn ni mɔbili yɛrɛ b'a bolo ou ni moto de b'a bolo wari bɛ d'a ma donc a bɛ sira ta a bɛ sira ta a bɛ taa burusu kɔnɔ ka t'olu bulɔku a bɛ t'olu bulɔku sa tu vois mais o ko in de banna nin de banna nin tigɛra taa baara kɛ i sigi i ka arajo nin kɔnɔ i ka baara kɛ fɔlɔ sababu bilayi n ye kali masa la yanni i ka saya cɛ ɲangi yanni i ka saya cɛ e y'a e tɛ yan e bɛ geribu palani i b'a ta e bɛ geribu palani ta n'i ma i b'a ta sa mɔgɔ si de tɛ mali in wari dun ko geribu palani e t'a ta a mɔgɔ ɲɛna c'est à dire ni minisiri ninnu y'a dɔn an ma da sɔgɔ fɔ mais e e ma minisiriya sɔrɔ fɔlɔ e ma kɛ député e ma kɛ arajo so directeur e bɛ t'i da fa an ka wari la ka taa muso furu n'o wari ye geribu palan e b'a ta yan nɔ aw faden sago ninnu a b'a hakili la ko wayi ko nin ko de bɛ to don o don aw bɛna tulokɔrɔ la gan wala IBK ka taa dugu ko wayi ko gɔrijɛgɛnaya de bɛ fɛn nin kɔnɔ gɔrijɛgɛnaya yɛrɛ kana k'a kɔnɔ yɛrɛ foyi t'a kɔnɔ mais a tɛ passer nin y'a ko bannen de ye o banna pepu dɔ wɛrɛ fɔ n'i bɛ bɔ sen na kuma wɛrɛ fɔ nin ko in kun tɛ to senna tan dɛ ne a bɛ ne hakili la ko wayi k'aw de b'a fɔ k'aw de tun b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ bolo facebook sanfɛ a donna tan a bɔra tan mais sisan aw bɛɛ ye arajo la kuma dabila e ni vieux blen aw bɛɛ nana facebook in de sanfɛ facebook in tɛ yan hali ni IBK b'a fɛ k'a intéresser maliyɛnw na yɛrɛ yɛrɛ facebook in sanfɛla a bɛna yen de ne y'a nɔ ni n ko arasa ka kuma don ala ka barika don facebook yɛrɛ danbaga la mɔgɔ min ye nin sɔrɔ ka nin idée in k'a ta ka kiri a lawaleya ala ka barika don a la IBK mali n'o de fɔ o wɛrɛ tɛ ma a b'a datugu n'a bɛ fɛ maliyɛnw ka kunnafoni kunnafoni yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ facebook aw bɛna aw bɛna kelen kelen kelen kelen min ko k'a tɛ kuma sanfɛ o min ko k'a bɛ kuma o ko mɔgɔ lankolonw de b'a sanfɛ o nin bɛɛ bɛna kelen kelen kelen kelen tu vois non voilà aw ma foyi y'a la fɔlɔ tu vois abarika facebook ye donc nin kɛlɛ kɛra k'a ban an ye nin kɛlɛ kɛ k'a ban k'a wasa sɔrɔ o de ma digi la ko wayi k'an wulila an ye kulo ci fan bɛɛ k'an gagnera mais an gagner an gagnena kɛ ni bilahi ni IBK kun ko k'a bɛ nin passer IBK yɛrɛ b'a dɔn n'a kun ko k'a bɛ nin passer yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ mun n k'a ka fanga de tun b'a da fɛ a kun wa n ye n kali masa la a kun tɛ 2018 sɔrɔ n'a ko k'a kun taa ni nin ko ye 2018 a kun t'a sɔrɔ ɔ e b'o dɔn anw b'o dɔn an ka ca n'aw ye maliyɛn bɛɛ an ka ca n'aw ye aw tɛ dɔwɛrɛ ye ni wari dira aw ma ni wari dira aw minnu ma ka taa voyage la wayi ka essence dɔ kɛ moto dɔ kɔnɔ ou mɔbili dɔ kɔnɔ a banna aw tun b'o wari minɛ de la mais ɲangi e ni vieux blen aw bɛ geribu palan ta vieux blen yɔrɔ u ka dossier dɔ bɛ n bolo muso caman ye n wele n ye kali masa la muso camanba de ye n wele k'u ye ko ni olu ye vieux blen wele mɔgɔ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ n'u ye vieux blen wele dɔrɔn vieux blen b'a kunko ɲɛfɔ olu ɲɛna bilahi n ye kali masa la walahi ko vieux bilen y'a kungo ala t'a dɔn mɔgɔ minnu don e bɛ t'i kungo ɲɛfɔ walimusow ɲɛnɛ e yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a y'i foto ye viber la dɔrɔn a b'a kungo ɲɛf'i ɲɛnɛ o tuma muso minnu bɛ ne yɛrɛ dani belebele wele o ni ne ye kungo ɲɛfɔ nin bɛɛ ɲɛnɛ a tɛ bɛn dɛ han mais d'accord e bɛ t'i kungo ɲɛfɔ musow ɲɛnɛ u bɛ fɛ k'i ɲininka fɛn dɔ la dɔrɔn i bɛ t'i kungo ɲɛfɔ walimusow ɲɛnɛ walimuso furulen i yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ nasuya min don f'a yɛrɛ b'a fɔ k'a ni dɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a ni dɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ i m'a dɔn wɔrɔ jumɛn yɛrɛ mais n bɛna bɔ ni dossier ninnu bɛɛ lajɛlen vieux bilen n bɛna n sigi kama tilegan gerenge fɛ e muso b'a dɔn e ye min ye e den b'a dɔn e ye min ye o de kama mɔgɔw tun bɛ kuma dɔ fɔ ko namara jula ka jugu tiɲɛ ye kuma nin namara kɔrɔ i yɛrɛ bɛ t'i kungo ɲɛfɔ walimusow ɲɛna cogo di de vieux bilen e bɛ se ka t'i kungo ɲɛfɔ walimusow ɲɛna cogo di han e se muso dɔw yɛrɛ bɛ dakabana musow anw belebelew yɛrɛ t'olu sɔrɔ ɔ e bɛ t'i kungo de ɲɛfɔ olu ɲɛna e namara kɔrɔ ye e t'a dɔn k'u furulen don mais u y'i wele dɔrɔn i ka fɛn dɔ ko information dɔ ta i fɛ aa ah, wa i ka ko ka di vieux bilen ala ni kira ni ala ni kira kama ni walimuso kanu n'o y'i ka baarada ye o bila n'o fana y'i ka baarada ye k'o fara i jogo in kan i ɲi tolilen don i sen fila o karilen don tu vois i yecogo man ɲi i cɛ ka jugu i yecogo man ɲi donc o bila ala y'i sutura dɔrɔn ka jɛyani dɔrɔn de da i fari kan tu vois donc aw fɛn fɛn filɛ abdoul niang tu vois o ɲɛ kelen cilen don o dakɔnɔla bɛ i n'a fɔ sengalala jeli donc a y'a kɛ ala ni kira kama tu vois donc voilà aw ka ko dɔw bɛ yen aw k'a dabila quoi abdoul niang kuma ko dɔw bɛ yen a y'a dabila donc nin kun ye dani de paris ne yɛrɛ ɲɛ bɛ n ka belebele la asu belebele tu vois bala den belebele jamujan donc n yɛrɛ ɲɛ b'a la tu vois ne b'a fɔ n ko muso minnu ni kama ninnu tɛ kelen ye a bɛ digi mɔgɔ caman na mais bilahi a kana digi aw la tu vois donc bala den o ye n ka den belebele jamujan ye ani muso muso fɛn fɛn bɛ yen cɛ caman b'a la n yɛrɛ b'a dɔn cɛ caman bɛ yen min bɛ dani ka page in sanfɛla suivi donc a bɛɛ ka foli bɛ yan nɔ mɔgɔ n bɛ segin mɔgɔ mɔgɔ ye baara kɛ constitution ko in na a bɛɛ ka foli bɛ yan mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ kuma video man d'u ye dɔw bɛ yen olu b'u ta kɛ message ye dɔrɔn n ye kuma in fɔ ka tɛmɛ muso dɔw fana bɛ yen olu b'aw soutenir olu b'aw wele k'aw soutenir nin ko ninnu bɛɛ la k'an soutenir nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na foli b'a bɛɛ lajɛlen ka taa ameriki fɔ chine fɔ thailand e cɛ belebele filɛ yɔrɔ ka ca dɛ nin bɛɛ bɛ thailand dɔw bɛ thailand dɔw bɛ chine han ma dɔ worokiyaw bɛ chine muso dɔ ayi ala min bɛ o fana bɛ thailand ninnu bɛɛ ninnu bɛɛ de tun b'an wele wala wala aw bɛ fɛn min na mali ko in na ala ka barika don aw bɛɛ lajɛlen na fɔ fɔ arabi saudi musow bɛ yen nɔ kuwait han fan bɛɛ tinizi marɔk fatim dalen don marɔk ninnu ninnu ye musow de ye minnu b'an wele k'an soutenir mais aw de taara an ka wari minɛ niang n ko ala t'i fa ala b'aw faga yɔrɔ min na f'aw ka gerebu palani ta maliyɛnden barisa aw bɔra maliyɛnw jigi kɔrɔ ka bɔ zenu nɔfɛ ka taga haramu wariw minɛ k'o dun an ka wariw alimamuw ye katikatu minɛ ee ne y'o fɔ dɛ mɔgɔ ma fɛn min faamu ko i bɛ ka lagalagatɔ i bɛ ka bɛ taa i bɛ ka tɛ lagalagatɔ dɛ i bɛ ka jigi da alimamuw de ka kuma yɛrɛ bɛɛ filɛ yanni dɔ k'a fɔ kɛ i bɛ ka bɛ bɔ ni constitution ye wagati min na o y'a sɔrɔ a ye katikatiw di ka ban a ye vewitiw di alimamuw ma ka ban o y'a sɔrɔ a ye medayi d'u ma k'u kunkolo yɛlɛma ka ban o kɔfɛ de sa a nana bɔ ni a nana bɔ ni nin nin action nin san nɔ tu vois donc a bɛ k'a hakili la n'i bɛ ka yɛrɛ ɲininka dɔrɔn donc ni alimamuw ye min fɔ mali kɔnɔ dɔrɔn o dɔrɔn de don anw tɛmɛna o wagati de kan tu vois an m'a bɔ an m'a fɔ ko wayi n k'an tɛ tugu alimamuw ninnu ni fɛngɛw nɔfɛ dɛ mais n'an ɲɛ b'a la ko wayi k'u fana tɛ tiɲɛ sira kan an b'u to u ka ko la an yɛrɛ b'an ka ko an b'a ta an tɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ la sisan nɔ donc nin kun ye dani de paris mankan ye n bɔra sujet fila min na o de kun ye nin ye momo n'o ye n terikɛ yɛrɛ ye n balimakɛ wala n bɛ min f'i ye i ka page dayɛlɛ an ka i ka baara an ka kɛ wala i ka gosili kɛ i ka pedow gosi a ka d'i ye cogo min na tu vois maliyɛn den bɛɛ y'a faamu ka ban diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ don fili kɔnɔna la hali ne belebele yɛrɛ filɛ ne ye video dɔ kɛ o don na fɔ ne ye nɛni kɛ ne donna fili kɔnɔ ne kun ye jɔn de ye ne kun ye alu de nɛni alu jara tu vois mais o kun tɛ alu jara ne kun n filila alu in na quoi alu jara kun tɛ alu min kun don o kun ye cdr trois alu de ye ale de kun ye ko in kɛ tu vois donc ne alu jara yɛrɛ nɛni nin ko in da fɛ bon ne yɛrɛ filila kɔnɔ ne yɛrɛ y'a wele ka yafa deli a fɛ n y'a wele anw bɛ ten nɔ de dɛ ne bɛ se ka ko dɔw kɛ wala ni n bɔra kalama n b'i wele ka yafa deli i fɛ ne yɛrɛ belebele ne donna fili kɔnɔ mais a t'a yira k'a fɔ ko wayi ko n tɛ continuer dɛ n bɛ continuer hali sini tu vois wala anw filɛ nin anw bɛ nɛni anw fa bɛ nɛni an ba bɛ nɛni mais anw t'o dɔn en tant que facebook bɛ balolen i tɛna se k'an da minɛ n k'an da tɛ minɛ malika ko tɛ an da tɛ minɛ cɛ fɛ a tɛ minɛ muso fɛ an b'a fɔ de a ka d'an ye cogo min na tu vois donc alu jara donc i yɛrɛ i ka foli belebeleba bɛ yan n kun ye nɛni dɔ fɔ o don na donc n b'a yafa hali bi nin video yɛrɛ kɔnɔ n bɛ n profiter ka yafa yɛrɛ yɛrɛ ɲini i fɛ tu vois ne kun ye n da alu jara de kan tu vois donc momo bon facebook dayɛlɛ an ka continuer kana facebook datugu mɔgɔ si kama mɔgɔ minnu fana bɛ ka bɔ momo momo n'aw tɛ ko wɛrɛ ɲini n'aw tɛ ko wɛrɛ ɲini a ko la bilen malika malika ye nin ko bila momo ye nin ko bila n'aw tɛ ko wɛrɛ ɲini nin ko la ni min fana ye cɛ ye o kɔfɛ o fana ka bɔ ni momo tɔgɔ ye bilen a bɛ fɔ ko momo ko ni malika ko yɛrɛ tɛ bilen donc n fana bɛ n fasi n fasini dɔ yira o tigi la donc ni min ye cɛ o ka bɔ ni momo tɔgɔ wɛrɛ ye bilen momo y'a ko kɛ a banna a donna fili kɔnɔ mɔgɔ de fana y'a lafili ne y'o kuma fɔ k'o ban tu vois donc aw ye cɛ to a ye hɛrɛ kɛ cɛ kan tu vois mɔgɔ bɛ ko kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen voilà donc momo a banna baara kɛ malika ɲinɛna nin kɔ momo ɲinɛna nin kɔ baara kɛ an ka tɛmɛ salamalekum salamalekum dani de paris ciao ciao